Niger lakanako kun kɛn kun bɛ kɔmɔko de ye yanni fu ka siri jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga la wa a kun kɛn kun bɛ Faransi jamana ka namugulasogo ye yanni Mohamed Bazoum ka bin Nizɛrikaw ka surasiya minisiri ni o ye General Salifu Modi ye a ko yanni san 2023 juillet kalo tile mugan ani wɔɔrɔ cɛ Niger jamana kun bɛ lakanabaliya kɔnɔ ka sabu kɛ lakanabaliya yɛrɛ min kun bɛ Niger jamana kunkan Niger jamana surasiw kun tɛ se k'a kunbɛn a ko nizɛri jamana kun bɛ faransi jamana ka jiɲɛ de kɔnɔ a ye kɔrɔfɔ in lase ka bɛn ni janvier kalo tile mugan ani kelen ye nizɛri jabaraninsoba la salifu modi ka fɔ la surasiw kun bɛ nizɛri dɛrɛ nka surasiw se kun tɛ foyi rɔ u labilalen kun don u yɛrɛ ma ten u kun bɛ ka baara kɛ cogow minnu na o baarakɛcogo kun t'a to cogo si la u ka ɲɛ sɔrɔ lakanabaliya la k'a kɛlɛ salifu modi y'a jira k'a fɔ minnu sigi kun bɛ nizɛri jamana kan n'o ye kɛlɛcɛ dunanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na faransi kɛlɛcɛw olu kɛn kun bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ tunun nizɛrika denw na nizɛri surasiw la salifu modi ko mohamɛd bazumu ka fanga kuma k'i kun bɛ kɛlɛcɛ karamɔgɔ siya bɛɛ lajɛlen dɔ ye ka bɔ nazara la wa dan yɛrɛ tɛ u la u bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min man'u diya u b'u da don fɛn na fɛn min t'u ɲɛsira la u b'u sen don fɛn na fɛn min bɛ taa k'u fana bolo dan ɔ ko nizɛri jamana lakanabaliya tun kɛra i ko kɔmɔko a ɲɛdɔn kun man di n'i kun ma biri a la o nizɛri jamana kelen kunkan faransi jamana dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira iraniyɔmu bɔ cakɛda orano a kɛn bɛ k'i bolo mɔɔnɔ bɔ kiiribulon dɔ nɔfɛ diɲɛ seleke naani bɛnna k'u ka min bɛ gwɛlɛya ɲɛnabɔ gwɛlɛya mana to ka don cakɛda dunan dɔ ni a cakɛɲɔgɔn jamana dɔ cɛ cakɛɲɔgɔn jamana ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔli kunkan faransikaw ka iraniyɔmu bɔ cakɛda orano a wulilen bɛ bi ka se bɔgɔ jeninen kan ko a b'a fɛ jatigɛli ka kɛ a ni nizɛri jamana cɛ ka sabu kɛ bi iraniyɔmu bɔli nizɛri jamana dugukolo jukɔrɔ a bɔra faransi jamana ka iraniyɔmu bɔ cakɛda orano ka bolo kan a ka bolofara min bɛ wele ko somayir nizɛri ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ a se tɛ iraniyɔmu bɔli la bilen n'o tɛ bɛnkan kun ye k'a fɔ iraniyɔmu mana bɔ nizɛri jamana ta kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba ni wolonwula don faransi jamana cakɛda orano ta ye bi wɔɔrɔ ani saba ye nka bi bi in na nizɛri ma ɲɛmaw nan bɛ a jira k'a fɔ faransi jamana iraniyɔmu bɔ cakɛda in ye sariyaw sɔsɔ u ye iraniyamu bɔli bɔ a ka bolo kan orano yɛrɛ n'o ye iraniyamu bɔ cakɛda ye a y'a yira k'a fɔ a ye degunba lase olu mɔ nafoloko ta fan fɛ o tumana u b'a fɛ u selen ye kiribulon min mɔ nin ye a ka jatigɛli kɛ u ka hakɛ ka ɲini ka di u mɔ nizɛri jamana kun hakɛ dama tɛ u kumaniyara fɛn minnu fɛnɛ mɔ n'o tun bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye u mɔ o ka ɲini ka di u mɔ nizɛrikaw ka iraniyamu bɔlen kan maa minnu sɔmi ka diya olu ko a tun tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la ni nin tɛ k'a sabu kɛ faransikaw ka iraniyamubɔ cakɛda a tun y'a ɲini ka ko in dilan sigikafɔ kɔnɔ ni nizɛri ye nka nizɛri jamana ma sɔn nizɛri jamana y'a jira k'a fɔ u tɛ tiɲɛ kan desanburu kalo laban da u kun y'a ɲini nizɛri faamaw fɛ u ka lajɛ u ka sigi ka kuma nizɛri faamaw y'a jira k'a fɔ o kan dɛrɛ u ka iraniyamubɔ yɔrɔ min bɛ imuraren nizɛri jamana maa ɲɛmaaw ye a bila jamana ka bolo kan bi amerikikaw ka jamana ɲɛmaa kura donald trump ko a ka laɲini de ye a sigilen tile kɛmɛ o kɔfɛ irisila ni ukraine cɛ mankan ka ban nka nansarala setigi jamanaw kunnafonidisow caman kɛn bɛ ka ko in da ka kɛ i n'a fɔ donald trump a bɛna irisila jamana ɲɛmaa vladimir putin digi ka don a dɔngɔda fɛ nka maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ k'o n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛ jalan ni baji ni maa digitɔ don ka don donald trump dɔngɔda fɛ a fɛ ukraine jamana ɲɛma volodymyr zelensky don nin ye keniya maa hakili juru caninen dɔ ka jateminɛ ye min bɛ wele ko masariya munene a ko mankan ka ban Irisila ni ukraine cɛ donald trump sigilen fanga na tile kɛmɛ o kɔfɛ k' a bɛ se ka kɛ kɛ k'a sabu kɛ kuma in bɛna kɛ maa fila de cɛ vladimir putin ni donald trump o tumana ni maa bɛ diyagoya don donald trump dɔngɔda fɛ ukraine jamana ɲɛma volodymyr zelensky don o nɔ tɛ irisila jamana ɲɛma vladimir putin tɛ keniyakaw ka maa hakili juru caninen nin sanfɛ kalanso karamɔgɔ don ani irisila kunnafoni di sira sputnik afiriki cɛ a ko donald trump ameriki jamana ɲɛma a ye maa sugandi ka ban a da fɛ k'o kɛ ciden ye taamaden ye jamana filaw cɛ tile kɛmɛ bɛ taa dafa tuma min sigikafɔ ka daminɛ mankan ka ban o tɛ maa wɛrɛ ye surasi kɔrɔ don ko keith kellogg nka keniyakaw ka maa hakili juru caninen in a ko gwɛlɛyaba bɛ sɔn ka ye ciden bolo irisila yanfan tɛ dɛ nka ukraine yanfan k'a sabu kɛ irisila yanfan furadama kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ i sɔn bɛ sigikafɔ mɔ ni jɛn kɛra n'i ka laɲiniw ye i ye yɔrɔw minnu minɛ kɛlɛ bin don ka n'a bila bi la o tɛ segi ukraine jamana mɔ bilen ukraine jamana ka donni ko kuma otan kɔnɔ ka kɛ otan tɔn jamana ye o ka bila ukraine jamana kana kɛ mugujugu dila kolokolo yɔrɔ ye ne ma min sɔnna ninnu mɔ vladimir putin ni sɔn dɔ don mugu mankan dali mɔ kɛ ko nka ko volodymyr zelensky n'o ye ukraine jamana ɲɛmaa ye ale de tulo k'u jangun bɛ a ko dala k'a sabu k'a naaninen kun don nasaralasetigi jamanaw fɛ k'a fɔ a ti kɔbila dɛmɛ o dɛmɛ kan ka k'a ye ani putini cɛ kɛlɛ lɔ nasaralasetigi jamanaw n'o k'a ye k'u jigi sɛmɛnen to ameriki jamana ɲɛmaa kan o don n'o ye joe biden ye k'o de y'a to ukraine jamana ɲɛmaa volodymyr zelensky ta kun gɛn kun bɛ dakɔrɔbɔli ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani irisira jamana cɛ ɔ ko maaw tɛ min kalamɔ donald trump a nako min ye nin ye fanga na a y'a jira k'a fɔ nafolo ta k'a tiɲɛ ukraine jamana na ko kɛlɛko dan b'a yɛrɛ ye o t'a ka ko ye kelen filanan donald trump b'a fɛ jɔnjɔn min bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔ ni diɲɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye i ka jɔnjɔn kɔrɔta donald trump b'a fɛ ka jɔnjɔn in kɔrɔta n'o ye prix nobel de la paix ye k'a fɔ i ɲɔgɔn tɛ basigi la a fadenkɛ barack obama y'o ta wa donald trump fana mago b'o la ɔ barack obama yɛrɛ ka tacogo fana dɔn bɛ k'a sabu kɛ barack obama nana fanga na don min na prix nobel de la paix sina ka di barack obama mɔ maa t'a dɔn a ye kɛlɛ min ban a kɛra basigi karamɔgɔ ye cogo min nɔ ni ka prix nobel de la paix d'a mɔ nka donald trump b'a fɛ ka ukraine mankan in ban ka o prix nobel de la paix in kɔrɔta ni ka dannaya segi ameriki jamana mɔ diɲɛ seleke naani bina ku kunnafoniw n'a mɛn ni a ye k'a fɔ ɛsipaɲi ka den dɔ kun minɛna alizeri worodugu yanfan fɛ ka taa mali yanfan yɛ ɔ an ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ ɛsipaɲi ka den in labilara alizeri ka kunnafonidi siraw y'a jira k'a fɔ mamurulen jɛkulu min kun bɛ kidali n'a gwɛnna mali surasiya fɛ front de libération de l'azawad fla k'o de jɔyɔrɔ bonyana maa in bɔli la bolo la farafinna cɛncɛn kan na jamana sabaw denw bolo n'o ye alliance des états du sahel AES ye olu ko ko sidɔnnen don ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Algérie maa ɲɛmɔw fɛ mamurulenjɛkulu min kun bɛ kidali ni ani jarawelilaw kun bɛ jɛ la k'u ko k'u saniya k'u kɛ maa jɔlenw ye kuma bɛ se ka kɛ ni minnu ye ka danfara don u ni jarawelilaw cɛ farafinna cɛncɛn kan na jamana sabaw den maa sɔminenw ye a jira k'a fɔ ɲininkali tɔmi bɛ yɔrɔw minnu na o dɔ ye ɛsipaɲi ka den a ka minɛ alizeri dugukolo kan a woroduguyanfan fɛ ni ka alizeri ni mali dancɛ sagon ka n'i yɛrɛ sɔrɔ mali kɔrɔnyanfan fɛ ko a bɛ maa kɔnɔ gwan ko nka ko mamurulenjɛkulu min kun bɛ kidali n'a gwɛnna mali surasiya fɛ ɛfɛla o de kotɔ don k'o jɛcogo ɲini alizeri jamana faamaw fɛ ka danfara don ni jarawelilaw cɛ n'o tɛ ko ɲininkali ka ca minnu kan ka tɛngu wa u jaabi man di o dɔ ye cogo jumɛn alizeri n'a ka alizeriya n'a bɛ disi gosi k'a fɔ jarawelelaw kɛlɛli kɔrɔ ale bɛ se ka kɛ bolomadayɔrɔ ye o jarawelela kelenw ka laban ka sennɔ caya alizeri dugukolo kan a worodugu yanfan fɛ u fɛrɛlen k'o bɛ se ka kɛ cogo di filanan u sera ka alizeri ni mali dancɛ sagon ka don mali kɔnɔ cogo jumɛn ka Algérie n'a ka kɛlɛkɛminɛnw dafalen to ɲɔgɔn na jateminɛ minɛnw minnu bɛ a bolo lakanako nasira kan u ma se k'u ye sabanan mun de kɛlen ka mɔgɔ mamurulen jɛkulu min kun bɛ kidal front de libération de l'azawad fla a sera ka espagne jamanaden bɔ bolo la ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ cɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ ɛfɛla ni maa in minɛbaaw cɛ ɛsipaɲi ka den min minɛna jɔni de bɛ minɛni in kɔfɛ wa ɛsipaɲi ka den yɛrɛ tun bɛ mun de la alizeri jamana dugukolo kan a woroduguyanfan fɛ o ko ninnu ye ɲininkaliw ye minnu jaabi man di wa u jaabibaliya a bɛ mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔ dɔ de sɛmɛntiya olu minnu ɲɛ jugu ɲɛ ɲuman kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ mali jamana basigibaliya a kɛɲɛkayanfan ni a kɔrɔnyanfan fɛ alizeri jamana de bɛ a kɔrɔ k'a sɔsɔ man di nin cogo in na o tuma na maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ jarawele jɛkuluw bisimilabaa de bɛ kɛ alizeri jamana ye k'a sabu kɛ u b'u ka muɲuku maɲaka kɛ alizeri jamana woroduguyanfan fɛ k'a sɔrɔ sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan o ko b'a jira k'a fɔ alizeri jamana ni u bɛ jɛ la o ko nin ka kan ka maa sɔn hakili la ɛsipaɲi jamanaden in minɛ ni a bilali kun kan